n balima cɛman ni musoman n b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw ni ɲakuma k'aw baasi foyi t'aw la aw denmuso ni aw balimamuso de don balikisa ko ni balikisa 24 ɲinan n'u bɛna u bɛ ka ɲininka ko ne ka vœux jumɛn ye nin san kura in na n'o ye 2019 ye bon ne b'a ɲini masa rahamani de fɛ 2019 ala k'a kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ka san ye aw ni ne an haminanko dogolen n'a bangelen masa rahamani de b'a dɔn donc ale de bɛ se kow fana kɔrɔ ale de ye doni bɛɛ tabaga ye et puis tuguni ale de bɛ se k'a bɛɛ nɔgɔya an b'a ɲini masa rahamani fɛ a ka an haminanko dogolen n'a bangelen a k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya n tɛ n tɛ ɲina n tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ fana tuguni k'a sɔrɔ ko min bɛ n dusukun na ko n ma o fana fɔ ko n ma o laɲini fana kɛ sebaa yɔrɔ n'o ye ala subahana wa taala ye an bɛ 2019 de la n'an y'a ta depuis 2012 fo ka na bila 2019 la an bɛ bɛnbaliya dɔ kɔnɔ an ka jamana an tun bɛ bɛn min dɔn ani kelenya mun tun bɛ anw fɛ yan nɔ mali la o b'a la ka tunu an na sabula banbagaciw nana ka na nord yanfan minɛ kɛlɛ kɛra an sigiɲɔgɔn wɛrɛw ni o ye les pays voisins olu nana ka na an dɛmɛ an ka kɛlɛ la n'a fɔra bi tuguni kokura ko anw yɛrɛ dama mɔgɔ minnu tun bɛ sigi la depuis ni lawale lawale depuis an mɔkɛw tile la depuis seku umaru taliw tile la samori ture ninnu tile la olu de ye sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de tun bɛ furu kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de tun bɛ jɛ ka laadala ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mais bi ko bɛnbaliya nana don olu de ni ɲɔgɔn cɛ fo k'a kɛ i b'a mɛn bi ko nin nombre hakɛ o fagala ni mɔgɔ hakɛ bɔnɛna a ni na karisa ni karisa fɛ ne bolo o waati tɛ nin sisan ye i tun b'i sigi ka fɛn minnu ye filimu na mais bi mali la i b'olu de ye en réalité même i yɛrɛ bɛ ɲininka n'a sɔrɔ i tɛ ka filimu de filɛ tuguni n'a fɔra k'o bɛ taa sugu de kɔnɔ tilegan dɛrɛ dɛrɛ fɛ ka mɔgɔninfin minɛ k'a da k'a kan tigɛ i n'a fɔ daaba bɛna kantigɛ cogoya min na maliyɛnw o ma bɛn ne balikisa ma an ma mali dɔn ni nin ye o tɛ anw danbe ye kadɔ ni filaw olu de ye sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ depuis lawale olu de bɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ olu de ɲɔgɔn somɔgɔw ye olu de ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn mɔgɔw ye o kadɔ ka dɔgɔ min tɛ filakan fɔ o fila ka dɔgɔ min tɛ kadɔ kan fɔ olu sigila fo ka se bi ma degun min ma don olu ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya min ma don olu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka se nin bɔnɛ ma ne hakili la o waati tɛ sisan ye ne min bɛ kuma yɛrɛ la kadɔ joli bɛ ne la fila joli bɛ ne la ne woloba ye kadɔ de ye ne côté maternel bɛɛ ye kadɔ de ye ɔ ne mama ka village la filakan de bɛ fɔ ne mama yɛrɛ ne woloba o bɛ filakan de fɔ donc aw de ye kelen ye ɲɔgɔn faga a y'a jɔ ten tɔ dɔ kɛra ten problème b'an da la san joli diɲɛ seleke naani maaw nana k'u bɛ an dɛmɛ an ka se ka o bɛnbaliya ye o kɛlɛ ye o fitinɛ ye k'an bɛ se ka dankari a la cogoya min na

ne b'a ɲini aw fɛ se tɛ ne ye ne ye jɔnnin de ye setigi ye masa rahamani de ye mais ne b'a ɲini aw fɛ aw ka fɛɛrɛ kɛ nin bɛnbaliya ye a k'a bila kɛrɛfɛ nin fitinɛ ye a k'a bila kɛrɛfɛ aw tun bɛ ka vivre cogoya min na aw ka segin o ma aw ka bɛn n'aw ka kelenya min tun bɛ yen nɔ aw ka segin o ma n'i ye mopti région ta k'a filɛ kadɔ bɛ yen nɔ bozo bɛ yen nɔ fila bɛ yen mais ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan de fɔ mun ye mali danfara ka bɔ pays tɔw la ka danfara ka bɔ jamana tɔw la bamanankan y'an ka langue nationalité o tiɲɛ i mana kɛ siya o siya ye bamanankan in de fɔ an bɛɛ ye siya wɛrɛ de ye ne bɛ ka kuma kan min na bi bamanankan n ka kan tɛ mais n bɛ k'a fɔ parce que mali la an k'anw ye kelen de ye i ye bɔbɔ ye i ye fila ye i ye kadɔ ye i ye miɲanka ye i ye sɛnɛfɔ ye o tɛ an k'anw ye maliyɛnw de ye fɔlɔ an ka maliyɛnya an y'o de bila an ka fɔ donc ne b'a ɲini aw fɛ an ka continuer ni o système ye an ka continuer ni o tabiya ye an bɛ cogoya min na ko su bɛ tigɛ ɲɛnama na an ka maaba minnu tɛmɛna babɛmba tarawele cɛba tarawele samori ture ninnu sunjata keyita an k'an jija ko maa i fa yɛlɛla jiri min sanfɛ n'i ma se ka yɛlɛ jiri in sanfɛ i sigi a duguma laala tɛmɛsennamaw b'a fɔ ko ni n'i y'a ye a b'a duguma kɔni c'est que a yɛlɛla de a jigira ou bien a yɛlɛtɔ don u y'u sen bɔ samara min kɔnɔ an k'an jija an k'an sen da o samara kɔnɔ olu y'u yɛrɛ sacrifier de walasa an bɛ se ka ka an yɛrɛ mahɔrɔnya cogoya min na bi an ka se ka vi cogoya min na bɛn ni kelenya kɔnɔ anw de kelen ye maliyɛnw n bɛ segin a kan tuguni anw de kelen ye bamanan an b'a fɔ ko n'i y'a ye basan donna koko la a pɛrɛnna de ni koko pɛrɛnna basan bɛ don a fɛ n'a ma pɛrɛn basan tɛ don a fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ an ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ n'an jɛra ka kɛ kelen ye maliyɛnw an bɛ nɔ bɔ ko la ne b'a ɲini masa rahamani fɛ san kura 2019 ala k'a kɛ mali ka tɔɔrɔ ni mali ka futinɛ k'a kɛ o banni san ye ne mana n sigi ka miiri an ka tenitigiw la parce que nɔri ko tɛ tuguni a bɛ san saba bɔ an kun b'a fɔ ko nɔri tɛ mɛ sisan a kɛra mali ko de parce que hali i bɛ bamakɔ yan kapitali min na o t'i lakandalen ye hali i b'i si dilan sanfɛ o t'i lakandalen ye bi mali ko la an ma dege na mɔgɔ si ma mali dɔn ni nin ye nin t'a danbe ye i b'i miiri de bi ko tenitigi dɔ banna u taara yɔrɔ atake ou bien u taatɔ u panna mini dɔ kunna maa joli maa joli maa joli maa joli bɔnɛna a ni na 2012 fɔ 2019 n'o ye bi ye bi maa joli de ye bɔnɛna a ni na mali ko kun kɔrɔ muso joli de kɛra firiyatɔ ye den joli kɛra fala ye bangebaga joli bɔnɛna a den na futinini joli taara u da ni u ka porozɛw n'u ka anbisɔn ye k'a sɔrɔ u ma reyalize ne min bɛ kuma na aw minnu bɛ ka ne filɛ aw bɛɛ ka laɲini ye san fila san saba nata la aw ka kɛ nin fɛn masina ye aw ka nin fɛn masina kɛ mɛ olu de bɔnɛna u ni na k'u bɛ anw de lakanda k'a sɔrɔ u ka anbisɔn n'u ka porozɛ b'u kɔnɔ u ma se ka reyalize i bɛ dɔw ta i b'a sɔrɔ ko olu ka mariage de kɛra kɔɲɔmuso ma bɔ tile tan ni duuru fini na fɔlɔ hali minan ma siri fɔlɔ a bɛna fɔ o ɲɛna k'i cɛ tora janfa la i cɛ tora kɛlɛ la mali lakanda i cɛ tora a la tiɲɛ don fini tatɔ u b'u kale k'u b'u ka u yɛrɛ ka ni u b'u ni sacrifier anw lakanali kun kɔrɔ mɛ ni ka di dɛ maliyɛnw foyi tɛ ni bɔ ni ka di ni ka di bɔli ma wolo ka gɛlɛn ko dɔ ma mali sɔrɔsiw o makari bɛ ne balikisa la mali tenitigi makari bɛ ne balikisa la bi an bɛ don min na i ko bi an b'a ɲini masa rahamani de fɛ 2019 ala k'a kɛ nin bɛɛ de banni san ye ne b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaa fɛ parce que n'i y'a mɛn jamanatigi de b'a la anw de bɔra ka taa kala ta ka vote a ye k'a ka kɛ an ka jamana maa ye a ka kɛ an faso an n'u n'an da a ka kɛ o fɔbaga ye an ka faso ko kuma a ka kɛ o fɔbaga ye ni o ye son excellence ibrahim bubakar keita n'an k'a ma ibk jamanatigi don mali ka da anw ye cogoya min na mali kanu bɛ ne ni aw dusukun na cogoya min na an bɛ fɛ ka mali ye bɛn ni kelenya kɔnɔ cogoya min na a fana bɛ o kelen de fɛ sabula maliyɛn de don mali tɛ se ka jɛ anw ye ka tɛmɛ a kan maliyɛn de don an k'a dɛmɛ a ka baara la an ka kɛ kelen ye an ka tugu a kɔ an k'a dɛmɛ a ka baara la walasa bɛn ni kelenya ni an bɛɛ bɛ min kɔ a ka segin ka na cogoya min na maliba kɔnɔ n b'a ɲini jamana masakɛ fɛ tuguni an ka jamana tigi fɛ tuguni ibk ne b'a ɲini fɛ ne balikisa balikisa 24 b'a ɲini fɛ mali militaire mali sɔrɔsiw i ka n t'a fɛ k'i kɔfilɛ parce que i kɔfilɛ la mais u sara mali militaire de sara tɛ se ka so sara ka balo san ka bɔ jɔ ni du dépense musaka nin dɔw ye sara tɛ bɛrɛ yɔrɔ olu de bɛ k'u ni bɔnɛ waati min na anw bɛ so an bɛ sunɔgɔ an bɛ gɔrɔn dɔn olu jɔlen b'u sen de kan 24 heures sur 24 heures u jɔlen b'u sen de kan e ni ka di maliyɛnw ne b'a ɲini jamanatigi fɛ a ka mali sɔrɔdasiw sara filɛ tuguni a ka fɛn d'u ma au moins min bɛ se ka u permettre u ka se k'u ka famille ta en charge mali fonctionnaire sara tɛ bɛrɛ bɔ mais olu b'u to baara la i bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ i sen kɔrɔ pour que i ka se ka wari dɔɔni sɔrɔ tuguni min bɛ permettre ka se k'i ka famille ka besoin satisfait mais ninnu bɛ tile ban u jɔlen de don marifa de b'u kan na ninnu bɛ taa ko jumɛn kɛ gauche à droite pour que i ka se ka wari sɔrɔ e ni u ye makari de bɛ na sɔrɔdasi dɔw bɛ na ne ma kungo dɔn ko paase t'u bolo ka yɛlɛ ka taa camp de garde la paase t'u bolo ne b'a ɲini jamanakuntigi fɛ ninnu de bɛ ka anw lakanda ninnu de jɛra u ni kun kɔ ni ka di maliyɛnw ninnu de jɛra u ni kun kɔ ka jɛ u yɛrɛ ba kun kɔ k'u bɛ anw lakanda an k'an kɔfilɛ u la ban an ka essayer k'u bila condition normale dɔw la mɔgɔ joli kɛra filiyatɔ ye bi denbatigi joli bɔnɛn'a denw na i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ye muso furu hali muso ma bɔ tile tan ni duuru firi kɔnɔ ci bɛna lase u ma aw den bɔnɛla a ni na faso kunkɔrɔ ee a ma nɔgɔ ne b'a ɲini jamana kuntigi fɛ son excellence ibrahim bubakar keita mali sɔrɔsiw a ka u ka condition revoir karim bɔra ka acte dɔ kɛ acte noble de don tout récemment 31 a donna an ka laadala fɛtiw kɔrɔ an b'a su ɲɛnamaya a taara kɛ ni sɔrɔsiw ye sevare ka taa k'a jir'u la k'u kelen tɛ tiɲɛ don a ye min kɛ an b'a fo mais a ye temps min passé n'u ye o temps in kɔfɛ ninnu ka vie bɛ cogo di a taara b'u la waatinin min na o ko tɛ o n'o waati tɛmɛna ninnu ka vie bɛ cogo di u bɛna segin u nɔkɔrɔ de la u bɛ ka vie cogo u bɛna segin u nɔkɔrɔ de la mais n'aw y'u bila condition normale la ne bolo o fana ye belebeleba ye donc an ka an ka sɔrɔdasiw an lakanabagaw n'i ko sɔrɔdasiw comme bamanankan don sinon kan bɛ militɛriw de ma surtout a bɛɛ b'a kɔnɔ olu de bɛ ka anw lakanda k'u ka condition revoir ne b'a ɲini jamana kuntigi fɛ sɔrɔsiw mako bɛ o la bi an bɛ don min na i komi bi u k'u jija tuguni mɔti fitinɛ min bɛ karaw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka kuma tɛ o ko la lala o ka se ka kɛ o fitinɛ banni ne balikisa balikisa 24 tɔgɔ la n b'a ɲini toguna maa ɲɛmaaw fɛ toguna maabaw fɛ k'a ɲini tabitali pulaku maabaw fɛ u ka essayer u ka se u ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ko toguna parce que toguna de bɛ kaaraw bɛɛ tɔgɔ la dɔgɔnɔw bɛɛ tɔgɔ la o toguna maaw ye tabitali pulaku ye filaw fana bɛɛ tɔgɔ la maaw ye ne b'a ɲini aw fɛ aw ka sigi aw ka fɔ kɛ aw de ye kelen ye o kaaraw ka dɔgɔ min muso tɛ fila ye ou bien min ba tɛ fila ye ou bien min dɔgɔnin b'a cousin tɛ fila ye o fila fana ka dɔgɔ i b'a sɔrɔ min fa b'a mɔkɛ b'a mamuso tɛ kaadɔ ye anw de ye kelen ye aw tun bɛ ka vie cogoya min na an ka segin o la foyi tɛ bɛn de bɔ nafa foyi si tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ ɲɔgɔn faga la nafa foyi si tɛ kɛlɛ la mali mako t'o la bi an bɛ don min na mali mako t'o la 2018 ko minnu kɛra an ka o 2018 kɔnɔ 2019 ne ka laɲini de ye jeli kana bɔn tuguni dugukolo in sanfɛ ko karaw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ don ou bien ko mali ethnie fila ni ɲɔgɔn cɛ don aw de kelen ye aw de kelen ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye hali sisan nɔ keleya in an kana dan da la fɔli dɔrɔn ma an k'a kɛ dusukun na baara ye ne b'o ɲini maliyɛn cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fɛ 2019 ala k'a kɛ mali ka san ye mali ye sɛgɛn min kɛ 2012 kɔnɔ ka na 2018 la ala ka 2019 kɛ o sɛgɛn bannen ye k'a kɛ o kɔlɔlɔ bannen ye an bɛ bɛn de kɔ ani dunkafa ala k'a kɛ dunkafa san ye ala k'a kɛ bɛn ni keleya san ye ala k'a kɛ mali ka jiriwali san ye nin de tun ye ne balikisa ka 2019 vœu ye balikisa 24 tɔgɔ la k'a ɲɛsin ne badenw maliyɛn cɛman ni musoman yɔrɔ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ala ka aw amina ko n bɛ segin a kan tugun paseke amina ko dogolen n'a bangelen masa rahamani de b'a dɔn ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya aw bɛ fɛn min ɲini masa rahamani fɛ aw de b'a dɔn ne t'a dɔn masa rahamani b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan ala ka o nɔgɔya aw ye nin san in kɔnɔ ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ka san ye n bɛ n profiter tuguni kuma ma nɔgɔ ni n donna maa min gasi la n bolo fila bɛ n kɔ o yɔrɔ aw ka yafa n ma kuma ma nɔgɔ n bɛ se ka fili k'a sɔrɔ n m'a dab'a kama ni n donna maa min gasi la ko kura a ye yafa n ma n ye hakɛto ɲini kɛ aw fɛ lawuli kama tɛ ne da ka dɔgɔ mali ko kuma na ne tun b'a fɔ mais n ye maliyɛnden de ye n taara jamana o jamana kɔnɔ n taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ segin ka na mali de la yan non c'est vrai ne ye panafricaine de ye citoyenne du monde mais n mana taa yɔrɔ o yɔrɔ mali ni mali stabiliserlen don o de ye ne ka laɲini ye n bɛ se ka n da ka sunɔgɔ ka kɔrɔ ni o de la donc an bɛɛ ka laɲini ye ko kelen de sabula ni kelenya ni bɛn n'o seginna mali la bi an bɛɛ de bɛ lafiya an bɛɛ de bɛ se ka hunda o waati ala ka 2019 hɛrɛ caya an bɛɛ lajɛlen ye hakɛto bɛ n'i kan sali ala mahamadu aw ka yafa n ma ko kura tuguni n bɛ yafa ɲini kɛ aw fɛ caman caman ni n donna maa min gasi la kuma ma nɔgɔ aw ka yafa n ma